n'ọma nne m kwunye ọtọ n'o luo ka o ji elu ebe na-asị igbo igbo ọgụ nwa abụrụ ọzọ ọgụ nwaanyị na-abụ ọ na anyị kenezi obodo nwaanyị alịa sara n'aka anyị ga ntị n'ọnụ ma nabatakwa Nne m ala na-azụ nwa. anyị isi anyị ndị igbo ise agwara gị na onye kwudere nna ya kwudere ndị ichie ma ọnụ ọkanda bụ ọnụ ụmụnna ya ba agadi nwaanyị a bi n'ikpere mmiri nne nwaanyị a gold and silver nne nwaanyị a tu ugo n'isi sọbalị o ji nwa eche ọjị sọbalị omeli nwa ogbenye ọ bụrụ milonia ọ ngị ijele obodo oyibo buru ego nata ijele indonesia buru ego nata ijele Malaysia buru ego nata ijele Ukraine buru ego nata ijele London buru ego nata ijele Ghana buru ego nata alịbakwana nke ele eji alị ya tala mmanwụ onye tulu ntu ava na abụ ọgwụ ya wuo okwu ndị be anyị sị na ọ nọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana ọ na-anara ọnụ ọnụ ọvek ive na agụ ji eme ile na-adị ya na mbọ ma ive mbala ji arọ ntụ dị ya n'ogologo sọbala ọ na-abụ enenịa nwa ite ọ gbanyụọ ọkụ obere ngene na-eli ndọdọ sọbala ọtọ ọra mkpa ka ị bụ mmiri de wuluwulu na-ana agbago n'elu ọ mepụrụ onye ọ na-atụ lụlụ sọbali odupụla onye egwu na-atụ sọbali oke ngene alịva nge n'ụtụtụ taa sị gị na ọ bụla ma alịva gị nge leva lụra ife na-emeli gị ife asịba gbata ọsọ gbabata mbaka mbaka na ọ na-abụ alịka odogwu odogwu emevu umie ọ na-abụ alịkata dike dike amịa mma onye na-ekwu okwukwu okwukwu nwekwara ife ọ na-eme na m gwa gị sị gị na ọ na-abụ ichie mma kwaa ụkwala ichie mmadụ egee nya ntị nne m ala na-azụ nwa ọgalagidi nwaanyị obu ọma mgbịrịgba a na-amara nwanne ezi na-atụ egwu agwa gị ikuku kucha nya na n'ebe n'ebe nekwa na ọnwa anụnwa bụ ọnwa maachị abagala ibe ọnwa maachị abụ ka m na-agọrọ ụmụ arọ gị niile ọvọ ka ba ra bụ ibe n'obodo oyibo na ndị nọ na naijiria kwuelu mma ya egburu ova ma kwuelu mmadụ ya egburu ova jebe jebe menebe ibe mana ma naba emenebe ibe ọ sị na o ji egbu ibe gbukwa onwe ya na onye chọka onye o ji egbu ya bụla ya egbu ya anyanwụ na agbala o lugo ka o ji elu ọgalagidi nwaanyị obu ọma olu okwenụ ka o ji elu alịba m na ọ na-abụ alịba dimkpa dimkpa alịba ogologo imi ọ na-abụ dibịa li uju afọ ọja na-aja gụ bụ ọka mgbala ọkwa n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anara n'ọnụ oveke ozi na i ziri m nya ka m na-ejele gị nsị gị mmalije ka ọ dị mma ma mazije nya dị mma na mụ bụ nwa mma arọ na-awụ arụ n'abụ n'abụ ọ bụ na m ekwuo ka nwata nụlụ ka okenye alịbakwa gị nne nwaanyị bi na mmiri ozi nwe adatara m ya n'ụbụ ma zọrọ election ọbụna m uwe nile o nwere nnalị nke ya sị na ọka njechieli ya na ọkwa na ive na ichi m kwuru ya ka nna m na-erapụ ive nya na chi ekwuru ọbụla ya nwụrụ anwụ nwa na-ayọ gị ayịyọ chukwu oke mba obi dị mma sị gị bịa kuolu m nne nwaanyị asabalị ka ọ bịa ka n'aka ọzọ ekpele nụ nwanne ebe ekwe na igwe mmadụ nọ na be gị ị gbalị ba nkịtị ka ba mee gịnị ekwe na igwe mmadụ baga n'ime gị ndị na-ebịala gị ọjị ma gwala amarị na m gwara gị mbọsị izizi kata ma ị ya anabaga ụla mụla anya anya pụta ezi nọdụ ọnọdụ ezi sọbalị oke ngene sị gị na onye na ị kwọ n'azụ ikwena ka ọkpa ya kpụọ n'ala na onye ị kwọ n'azụ ọkpa ya na-akpụ n'ala na ị kwọrọ ọzọkwa ya n'azụ sọbalị oke ngene agwa m gị sị gị na ọkụkọ na-agaghị aga o bee akwa ị ma na ọ bụ olu njide sọbalị oke ngene alịbakwana gị elu eji alị etalị mmanwụ ọ bụ na m alịba gị ọ bụ na ị zara m kọdọ ya ya zadị m nne m kwunye ọtọ kwunye ọtọ kwunye ọtọ na olu oke o ji elu na igwe mmadụ na-akpọkwu gị ụfọdụ bụ nwa ka ba chọrọ wee bịa ana m ajụ gị nne m eze nwaanyị ya ajụ ọchịcha jụọ ọgịga ọ bụ na ofu ka ị gharala maka na a sị na onye jụ ogwugwu ọ rala udo sọbalị oke ngene onye jụ mba ọ rala ntọ ekwe na igwe mmadụ nọ na be gị o nwe ndị chọtala nwa o nwe ndị chọtala ego o nwe ndị chọtala ive akụ akụ ihe enwe enwe ekwu m sị na ive ọbụla bụ ive onye chọtala wee bịa ihe emeli enye na ọ ka onye ra ka mkpa na-akpa ya na-ara o nwere ndị a nọchili sị na ba ama nga n'iru o nwere ndị a nọchiri sị na ba ama mmụta nwa o nwere ndị a gwọrọ ọgwụ o nwere ndị e kechiri ekechi nne m anị m ayọ gị ayịyọ taa anị. nne m anị m ayọ gị ayịyọ taa anị. sị gị na aka ọbụla ji onye o ji ive nwata wenye aka enu aka lobe nya wetuo ka nwatakịrị were ive ya ma onye na iwe ili sị na ọ ma nwetu sọba asị gị lee anya ọkụ n'akpa amụ ka o wetuo ka nya bụ onye nwe ive were ive ya agwara m gị omume egbu ngwu mma adịnala ya nkọ agadi nwaanyị azakọọ nya kpoo ọ bụ na o kpo ọ bụ na o kpochoro ya gbaba nje sọbala agwara m ụbọba sị o zite imi ya tesa n'arụ ya agwara m onye na-ete ofe sị o teche nya nene ma nnu atụlị onye bụla anyị wee gbaba nsị gbaba aja aka sị na aka ja-aba nya ọnụ onye ndị sị na oke nke anyị ama nlu anyị aka sị m na oke nke ya evunarị ya onye ndị si na o nwere ka ọ dịla anyị na mma ekwu m sị na ọnwụ ya egbuchi onye ahụ ezi ka va ra bụ ndị na-ejela anyị ajọ ije ekwu m sị na ụkwụ ya atọ na nya bụ ije ahụ sọbali oke ngene ọ bụ na onye ilo nili ngozi anyị na n'ana nya puela anyị ome ọ bụ na onye ilo tụele ngozi anyị na mmiri nya see enu mmiri ọ bụ na onye ilo tụfuru ngozi anyị atụfu ikuku butela anyị ya. ekwu m sị na ụmụaka gị niile ebe ọbụla va nọ ebe ọbụla va zọdoro ụkwụ na ana ebe avụ ya agọzi va eji m ava mmụọ dị n'imo steeti wee na-ekpe ekpere a wee jiri ava mmụọ dị n'abịa steeti na-ayọ ayịyọ jiri ava mmụọ dị n'ebonyi steeti na-ayọ ayịyọ jiri ava mmụọ dị n'enugu steeti na-ayọ ayịyọ jiri ava mmụọ dị na abịa steeti na-ayọ ayịyọ mmụọ niile dị n'ala igbo nke dị na delta nke dị na anambra ọ bụ va niile ka m ji ayọ ayịyọ wee sị unu niile unu gbakọ ọnụ ka unu je ka unu bunie ụmụ unu elu ife niile bụ ife kwetara na omenala ife niile bụ ife m na-alụrụ ọrụ ife niile bụ ife laikele ife anyị na-eme ife niile laikele eziokwu ọ bụ va niile ka m na-agọla ọvọ ekwu m sị na ebe ọbụla ya nọ ngozi lute ya aka ọnwa anụnwa bụ ọnwa march ị ga-amachi to your destination ị ga-amachi to your promised land ị ga-amachi to your favor your destiny helper ga-amachi to you every difficulties dị na ndụ gị ga-amachi out of your life ọ ya adịrị gị na mma ọ bụrụ na i goro moto ọnwa anụnwa agbagara ebe a kwuo na mụnwa kwuli ya na ọ dibịa ka m bụ eji m ọnụ ji wee bụrụ dibịa kwuo sị na ego ị ya eji wee go moto na ọ ya abịa n'ọnwa ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ oyibo tata nụnwa ka m na-agọlụ gị ọvọ kwuo na mụnwa kwuli ya na ọ dibịa ka m bụ ekwuru m sị na ị ya eweli promotion a ya eme ya salary increase ọ bụ na ị na-alụ ọlụ aka kwue na ọ mụnwa kwuli ya na ọ dibịa ka m bụ n'ọnụ dibịa ka ọ na-anọ ọ nara anọ n'ọnụ ofeke eji m ọnụ ji wee bụrụ dibịa kwuo sị na a ya achọta gị with contract more connection ekwuru m na ọ bụ na ị na-achọ nwa kwue na ọ mụ kwuli ya na ọ dibịa ka m bụ eji m ọnụ m ji wee bụrụ dibịa kwuo sị na ị ya amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị ị ya amụ ejima ekwuru m na ọ bụrụ na ị na-achọ ego kwue na ọ mụnwa kwuru ya na ọ dibịa ka m bụ ego na ị na-achọ ekwu m sị na ego avụ ya abịakwute gị ị ya akpata ya na dollars ị ya akpata ya na euro ị ya akpata ya na pounds ị ya akpata ya na kuwait ị ya akpata ya na ego mba ụwa niile ekwuru m sị na ọ bụrụ na ive na-esili gị ike kwue na ọ mụnwa kwuru ya na ọ dibịa ka m bụ ekwuru m sị na nya bụ ive esi m ike na ọ ya esi na ndụ gị wee pụọ ekwuru m sị na ọ bụrụ na ị na-achọ di kwue na m kwuru ya na ọ dibịa ka m bụ ekwu m n'ime ọnwa anụnwa na nwoke anyị na-adịrọ serious na ndụ gị na ọ ya adị serious n'ime ọnwa anụnwa ka mmadụ ga-asị gị sị gị biko ka m nụbazia gị ọ mụ kwuru ya ekwu m sị na ọ bụ na ive na-esili gị ike mkpa dị iche iche ibu ikekwa bụ na arụ ka ị na-aya kwue na mụnwa kwulie na ọ dibịa ka m bụ nya bụ ọya avụ na-aya gị dọkịta sị na nya amarọ otu nya ya esi wee gwọ ọya avụ ya eji aka si n'arụ gị wee pụọ ekwuo m na ọ bụ na e ji gị ụgwọ kwue na mụnwa kwulie na ọ dibịa ka m bụ onye avụ ji gị ụgwọ ya akpọ gị na fon sị gị gị weta akaụntụ ka ya kwụyalụ gị ego gị ego gị na-eji ka ya akwụ gị ya eji m ọnụ m ji wee bụrụ dibịa na ọnụ dibịa bụ ọnụ mmọ dị mmọ wee kwuo sị na ive niile nwa m kwuru ma nke m chetele kwuo ma nke m chetele kwuo na-abịa na mmezu

nne m dịka ogbe ọgụ bụ aba nzu ọ nzu ka chi ugo balị ugo ji bụlụ eze iru balị nzu a na-abara unyi omena nkịta na-adịrị ile igwe igwe ọ na-aba liba dimkpa dimkpa aliva ume ya agwa m gị sị gị na ive a na-agwụ ji emila na adị anamba mgbe ive mbala ji arọ ntụ dị ya n'ogwulu sọbalị oke ngene

unu kpoili m sị na ọ ka nsa evuo ndịba agwara m unu ọ bụ nwa mgbeke amarọ akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ ive niile na ị bịara be m wee bịa gọọ ọvọ sị na ọ ka ive dịlịba na mma o nwere ndị unu mere ekene ka m kenele unu na ka unu mere ma mụ na-agwa unu sị unu ndị na na-emere ọrụ unu kedu onye unu na-eche ka ọ mee nya kedu onye unu na-eche ka ọ mee nya na mụ na-agwa gị sị gị na mmiri dọ n'eju dọọlụ nwa nkịta ọ bụ mmadụ ji ive ka ọ bụ amosu ji ive ka ọ bụ ọgwụ ji ive ọ bụ na mmadụ ji ive na-egbu mmadụ gbuo onye ọ bụ na amosu ji ive na-egbu amosu gbuo onye ọ bụ na mmụọ ji ive na-egbu mmụọ gbuo onye ive ọbụla bụ ive ji gị ọ bụ ọgwụ ọ bụ amosu ọ bụ mmiri ive ọbụla bụ ive ji gị bụ tata ka ọ na-ara gị na mmụọ niile dị n'ụwa na ọ mmiri kalịchara na chukwu wetara mmiri ewere ive niile malị mma n'ụwa bụ na mmiri ka o si ana m agọlụ gị ọvọ n'ụtụtụ tata kwue sị na ive niile malị mma na ọ ya elu gị aka ụlọ ọnị malị mma na ọ ya elu gị aka moto ọnị malị mma na ọ ya elu gị aka nwa anụ malị mma na ọ ya elu gị aka ife ọbụla bụ ebumnobi gị na ọ ya abịa na mmezu ezigbote ife ọma ga-emelụ gị a sị na onye kwe chi ya ekwe ma ọ bụ na ị nọdụ na-ekili ọ bụ na i kwere ị ma na ọ ya emele gị ma ọ bụ na ị kweta na ọ ya emele gị were okwukwe gị niile kweta na ọ ga-emele gị ma na ọ ga-emele gị mkpa gị niile avụ ekwuo m sị na ọ ya abịa na mmezu ịmalụ mkpa ị na-echetala gba eze nwaanyị gbaba eze nwaanyị na ndị mmụọ egbu igo okwu eze nwaanyị asọbala ugboro ịtọ ị gwa ya afa gị ị gwa ya afa obodo gị gwa obodo i bi gwa ebe ị na-alụ ị gwa ive ị chọrọ ka ọ melụ gị n'ime ọnwa anụnwa

alụsị na-enye ego alụsị na-enye nwa alụsị jele obodo oyibo bulu ego nata alụsị jele Malaysia bulu ego nata alụsị jele Indonesia bulu ego nata alụsị jele Ghana bulu ego nata alụsị na-enye akụ na ụba o dupụrụ onye egwu na-atụ nne nwaanyị a na-enye ejima o ji nwa eme ọjị sọbali oke ngene sọbali oke ngene sọbali i kwekwa eze nwaanyị nkwa ive ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ọ meelụ gị ya

na nwa mmiri na-asa ezi iyi ọgaragide ọ ya adịlị gị na mma o ọvọ niile ị gọrọ ebe ekpere niile i kpere ebe a ma nke i chetara ikpe ma nke i chetarọ

ana m akpọku ikenga gasị ya bịa tụọ nzu ana m akpọku ndị ichie dị na be nna gasị ya bịa tụọ nzu ana m akpọku ọra alụsị dị na be nna gasị ya bịa tụọ nzu ka va wee jisi ike ka va vụ na sọbalị mere nya bụ ive ive niile a n'ebe ekpele i kpele ngị nwa bụ okonkwọ ngị nwa bụ okoye ngị nwa bụ okafọ ngị nwa bụ okeke ngị nwa bụ mgbeke ngị nwa bụ mgboye ngị nwa bụ mgbafọ gị nwa bụ mgbankwọ ọvọ niile avụ ị gọlọ ekpele niile avụ i kpele va niile ya abịacha na mmezu alụsị dị na be nna gị ga-ekweta nke dị n'ihu nne gị ga-ekweta ndị mmiri ga-ekweta ndị ichie ga-ekweta chi gị ga-ekweta sọbalị ga-emelele gị ya. onye ọbụla sị na ọ ma mme otu ahụ anyị si wee gọọ ya n'ọfọ

aka ngozi aka ngozi aka ngozi onye sị na ọ ma nlu gị aka bụ mkpa gị ahụ ya anyị kwu sị na sọbalị ya egbu onye a nne m eze nwaanyị eji m ọjị wee na-ekpe ekpere a kwe sị na ọvọ niile igwe mmadụ nọ n'ebe a kpere na nya ka m na-agọ n'ọjị kwe sị na ọ ga-adịlị va na mma onye yọlụ nwa ga-amụta nwa eyọlụ di ya anụta di eyọlụ ego ya akpata ego eyọlụ ụlọ ya alụ ụlọ eyọlụ igo moto- moto ya ego moto eyọlụ ọlụ ya eweta ọlụ ive ọbụla eyọlụ ọ ya abịa na mmezu ive ọma ya elu gị aka onye sị na ive ọma ma-elu gị aka onye ahụ anwụrụ nne m ọjị anụnwa ka m na-agọ sị gị dike ọgbọ ọgụ nkịta ọjị anụ otu ma anyị ata n'ibe ụmụaka niile m na-alụrụ ọlụ ebe ọbụla onye a nọ n'ime ọnwa anụnwa ka onye ọbụla bụchi ike ive a na-eme nya gazielu ya

sọbali oke ngene sọbali oke ngene ọ na-agba egbochikọta ide ide awa otiboru sọbali oke ngene sọbali dike ọgbọ ọgụ wele egbe wele mma wele ube wele mkpakala na ọ na-agba ya ọkọta onye ogbu ya di ya ọ bụ na ọ da anụ ya akpa ụtụtụ zuku ya ọ ghọta ive na-ekwu nne m dịka ọ bụ ọgwụ were egbe were mma chụba ndị ahụ na-achụ anyị ka bara bụ ive ji akụnụba anyị si na o nwere ka o lu anyị aka ngwa gbagbucha va niile ka ha ibe niile gọrọ ọwa na-aba gị nwa ndị na-abịara olili eze nwaanyị asọbalị ụmụaka eze nwaanyị asọbala niile home and abroad ọ bụ va niile ka m na-agọ ọvọ va nne m gbasa ive ọbụla ji va ọ bụ amosu ji ọ bụ ọgwụ ji ọ bụ mmụọ ọ bụ mmadụ ebe ọbụla va sina ngwa chụva va ngwa chụva ndị a na-achụ anyị oke onye ọbụla egbochiri egbochi si na oke ahụ ama elu ya aka tata ka oke onye a na-elu ya aka ngwa wele egbe wele mma mgbe ya ọkụ ala na-azụ ngwa jebe obodo dị iche iche ebe ọbụla a nọ wee kpọ gị jebe obodo dị iche iche ebe ọ bụla va nọ wee kpọ gị jee mere wee mkpara niile ana m agọlụ gị ọvọ n'ụtụtụ tata kwusi na ọ ya adịrị gị na mma ekpele niile na-ekpele ma nke i chetara ikpe ma nke nyechere ikpe va niile ya-ele n'ọfọ ọ dịgoro gị mma Happy new month to you all. Same to you.
Happy new month.
month of march march to your success march to your progress march to your destination every good things in life will come to you ife ọ bụla i tile aka n'ime ọnwa a, n'iru n'iru otu anyị si wee gọọ otu a ka ọ ya-esi mee ọ dịgoro unu niile na mma n'ava chukwu na ọdịnala ọfọ